ndị be anyị ekenekwa m ụnụ ụwa na-asụ ụnụ nke onye chiri ya zere nwanne mmadụ ọyị ọbụla ị fụlụ a na-eme eme maọbụ relationship ị fụlụ a na-eme eme nwanne maọbụ any marriage ọbụla ị fụlụ nwanne ya bụ ife nwere code o nwere code na-aguide ya for example nwanne enwere ọyị na-abụ ya bụ ị fụ tata nwanne ọ bụrụ na ife jikọrọ ha abụrụ business ha meburu mgbe gboo e nwere ọyị na-abụ ya bụ ị fụ tata nwanne ọ bụrụ otu esi wee meso mmadụ ezi omume somewhere from that day fa naabọ abụrụ ọyị e nwerekwanụ relationship ya bụ ị fụ nwanne a gwa gị ife a na-eme wee keep that relationship gị nwa na onwe gị nwere ike ma mmenwu ya that marriage ahụ ị na-eṅomi that relationship ahụ ị na-eṅomi a gwa gị code na-arụ ọrụ na ya enwere ike ma ga-emenwu ife dị na ya e nwere ọtụtụ ndị nọ na relationship tata dị ife a e nwere ike ọ bụrụ otu nke nwoke si eme maọbụ otu nke nwaanyị si eme e nwere ike ọ bụrụ otu amamife si wee dị e nwere ike ọ bụrụ otu onye si ekwu okwu e nwekwara ike e nwekwara some relationship ka dụ on tata dị ife a bụ nọọ ntu ha si agha onwe ha aka n'ike bụ nọọ ntu ha si esusu onwe fa ọnụ bụ nọọ ntu fa si eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị nwanne na ọ nya mere nya bụ relationship ji wee ka kwụrịta ji ego tata dị ife a nwanne mmadụ e nwere ike a gwa gị ife dị na that relationship ma ga-emenwu nya ntu a ka ọ dị na that marriage e nwere ike a gwa gị ife a na-agabiga na that marriage ife mere i ji fụ that marriage ọ dị gị ụtọ n'anya ọ dị gị ọgọ n'anya ọ na-agụ gị agụụ ka ọ nya bụrụ nọọ ngụnwa ọ dị gị ka ọ nya bụrụ nọọ ngụnwa ka ọ ga-asị nya bụrụ nọọ gụnwa na-anụ onye dị ntu a nwanne a gwa gị the code na-aguide ya a gwa gị code jidere that marriage a gwa gị code jidere that relationship enwere ike ma ga-emenwu nya enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-esekpu ana n'iru di fa enwere ike a gwa gị ma ga-emenwu nya enwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-asụrụ wife akwa ọ bụrụ hanwa bụ ife na-esi nri na ya bụ ezinụlọ e nwere ike a gwa gị ya ma ga-emenwu nya mana ị pụta n'ilo ị fụ fa fa na-amụcharị ị pụta ị fụ ka ha si emekọrịta di na nwunye nwanne ọ na-agụ gị agụụ ọ na-agụ gị agụụ ka ọ dị ntu afụ nwanne ka ọ dịkwa na relationship a na-eme eme nwanne a gwa gị code na-aguide ya enwere ike ma ga-emenwu nya enwere ike ma ga-emenwu nya ife lụrụ ọrụ na that ezinụlọ ahụ ị fụrụ ezinụlọ ahụ ọ na-adị gị ka ọ nya bụrụ gị nwanne that family ahụ ọ na-adị gị ka ọ nya bụrụ ebe afụ ka a na-anụ gị nwanne e nwere code na-aguide ya e nwere ike a gwa gị the code nwanne ị ma mmenwu ife dị na ya ụkwụ abaa gị ọsọ e nwere some relationship nri ya wee pụta tata ọ na-agụ gị agụụ ị na-asị ị fụkwara ife onye a mere ọyị ya ị fụkwara ife onye a mere enyi ya nwaanyị ma ọ bụ ị fụkwara ife onye a mere enyi ya nwoke agwa gị code kipụrụ that relationship agwa gị code na-arụ ọrụ na that relationship mere o ji atọ ụtọ mere i ji afọ ọdụ osisi ahụ na-agụghị agụ nwanne agwa gị the code na-arụ ọrụ ebe afụ enwere ike ma gị emewune oke na ọrụ ka ọ bụ ịchọpụta ya bụ code nke na-arụ ọrụ na nke gị ma jidesie ya ike jidesie ya ike and mgbe ọbụla ị fụrụ ị hapụrụ ife ahụ mere that marriage ma ọ that relationship ma ọ that friendship ji atọ ụtọ nwanne ị na-ene na ọ ghasa ozugbo ị na-ene na ọ ghasa ozugbo mgbe afụ the story that touches the heart abata n'ibie nwanne ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị ọ sọ nya bụrụ nwoke na nwoke nwanne otu a ka ọ dịkwa e nwere nwoke na nwoke nwanne ha na-emekọ ife tata ọ bụrụ based on ụdị business fa meburu mgbe gara aga ọ bụrụ based on otu fa si wee kebu ego mgbe gara aga ọ bụrụ based on otu fa si enyere onwe fa aka ọ bụrụ based on nwanne otu fa si wee tokọ maọbụ ebe fa nọ wee mara onwe fa maọbụ ife ha mekọburu mgbe gara aga nwanne ọ bụrụ nya ejide that friendship a ma jidesie ya ike e nwekwara ọtụtụ ndị na-eme friendship toro n'ime ogbe o nwere ọtụtụ ndị nọ n'ime ogbe na-eme friendship nwanne friendship nke ime ogbe ahụ nwanne ị fụ ya ntu a ị ga na-ajụ kedu ife jikọrọ ya enwekwara ike ọ bụrụ ordinary siga ahụ enwekwara ike ọ bụrụ ordinary otu bottle nkwụ enwekwara ike ọ bụrụ ordinary ọyị na ọyị enwere ike ọ bụrụ ọgụ a nụburu mgbe gara aga nwanne jikọrọ that friendship ahụ ị fụrụ ị fụrụ that friendship ahụ ị na-eme nwanne chọpụta code jidere ihe chọpụta the code jidere nya friendship ahụ chọpụta code jikọ nya relationship that marriage ahụ ị nọ into it nwanne chọpụta the code jidesie ya ike ka ọ dị na relationship ka ọ dị na marriage nwanne e nwere ndị bụ na nwanne mgbe ọbụla ha fụrụ onwe fa nwanne na a ga-apịarịrị ọkụ a ga-apịarịrị ọkụ nwanne a ga-esoriri ife nsonye mgbe ọbụla ha fụrụ onwe fa e nwere ike gụwa na onwe gị nọ n'akụkụ na-eṅomi nya relationship ma ọ that marriage nwanne e nwere ike agwa gị aka ntị na e nwere ike agwa gị mee ụdị ife bụ na-eme esteti nwanne e nwere ike ma gị emewune any relationship ọbụla nwere code any marriage ọbụla nwere code any friendship ọbụla nwere code nwanne nke ọbụla ị nọ na ya na nke ikpeazụ a nwanne kaba arụ chọpụta ya kaba arụ jidesie ya ike mgbe ọbụla i siri from that code ahụ jidesiri that marriage jidesiri that relationship jide nya friendship nwanne mgbe ọbụla i si na that code pụọ nwanne ị na-ene ife dị n'ụlọ ebido na-apụ n'ama ọ nya bụ na ọyị na ọyị esebe ọ nya bụ na ezinụlọ adaba efukwa m efukwa m ọ nya bụ na na relationship dụba for so long nwanne ya anakọtazie akọba akụkọ mama ngozi na ndị ya dị maka na that code ahụ na-aga eji ya nwanne na that code ahụ na-eme isigo the password ada na ada ọrụ na ya maka na mgbe ọbụla i bido daba ada ọrụ na ya nwanne ọ nya bụ na ọyị na ọyị esebego mkpesa mkpesa a na-ekpesa na relationship mkpesa mkpesa a na-ekpesa na marriage nwanne some of them some of them nwanne a na-eleak the secret a na-eleak the code na-aguide that marriage na code na-aguide that relationship emezie nke nwoke site from there gbabazie n'ilo otu onye ahụ ekpesara ma ọ bụ nke nwaanyị esi from there gbaba n'ilo otu onye ahụ ekpesara maka gịnị eleakigo the secret eleakigo the code eleakigo the code nọmba onye ahụ ekpesazi ruzie ọ na-emekizi use of that code mgbe afụ i bebezie mgbe afụ ọ ghọzie the story that touches the heart nwanne eleakna the code nwanne jidesie nya bụ code ike maka mgbe ọbụla ị gwara ya ọyị gị mgbe ọbụla ị gwara ya that your bestie nwanne sometimes ọ na-adịba aghọba akụkọ mama ngozi na ndị yard sometimes ọ na-adịba aghọba the story that touches the heart nwanne mmadụ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise tụsara m ozi a nwanne subscribe daalụnụ ụmụnne m